akụkọ m ga-akọrọ unu Biko kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. akụkọ m ga-akọrọ unu tata bụ maka ọkụ si n'ugwu ọ bụ uche ka eji alacha ofe dị ọkụ n'oge gboo gboo oge ụmụ anụmanụ na mmadụ bikọtara ọnụ e wee nwee iju mmiri mmiri wee zogide wee kpuchie n'ụwa niile ndị mmadụ na anụmanụ onye ọbụla na-agba na-agbaje ebe anị dị enu ka mmiri ghara ili onye a oge fa nọ ebe a ife ọbụla fa fụ ka fa na-eli ma fa dịgodo ndụ emesịa mmiri wee zodebe iju mmiri wee chighaakwa wee nachighaa anị wee dịkwa etu ọ dị onye ọbụla wee chighatakwa na be ya oge a ihe mee fa wee fụ na ọ bụrụ na mmiri bịa wee menyụọ ọkụ niile dị n'ụwa enwezi ebe ọkụ dị belụsọ n'enu ugwu ebe ofu ogonogo mmadụ ya bụ jayant bi na nsekwu ya enwere ọkụ anwụrụ si na ya wee na-apụta ị nọ na maịlụ telu aka ị ga-afụ ya bụ ọkụ eze wee bịa kpọọ ndị obodo A- agụụ agụụ ili ife dị ọkụ gụọ ya rinne o wee kpọọ ndị obodo kpọọ fa nzukọ fa ncha wee bịa o wee kpọọ fa sị fa biko na ili ife dị ọkụ na-agụ ya rinne na ọ bụrụ na o nwere onye ga-eje na nsekwu jayant a bi n'enu ugwu jee gụta ọkụ ya ga-enye onye afụ ukwu nkwụ narị ozigbo ọzọdimgba nke bi n'ugwu wee sị na ya ga-eje ọ tọọ fa ncha echi ya ọzọdimgba wee kwado ije wee bido ịgụ egwu wee gụba egwu wee sị ka ya jee n'enu ugwu ka ya jee gụta ọkụ na eze sị ya jee n'enu ugwu ka ọ gụta ọkụ

n'ifi na ọzọdimgba bụ onye biri n'ugwu ịgbago ugwu afụ dịrị ya mfe o wee gbagogide o wee luo n'enu ugwu mana oge o luzi n'enu ugwu ikuku ikuku na-ekusi ike ọkụ wee sikwa na nsekwu ee jayant a wee na-enupụta etu anụ a ọ chọọ ịgbabanye na nsekwu ọkụ abata ikuku ikuku benata ọ chọkwa ka ọ gbabanye ma ọ da agbabanye ọsịsọ tupu ọ gbabanye ọkụ efepụtakwa wee lesịa ya gbasịa ajị ya ọkụ ugbolo ịtọ ka ọ malụ ugbolo ịtọ afụ ọkụ wee gbaa ajị ya ọ sị mba na nke ekwekwe ya wee gbadata n'ana na ndakpọ olileanya o wute mmadụ ncha na o metarọ ife ezighi eze sị o nwere onye ọzọ ga-eje ajụana sị na ya ga-eje obodo niile kenee ya wee sị ya nọdụ mma o wee jebe wee lịbe ugwu ị ma ka agwọ si alị ọ na-alị etu a nwa na-agbago ugwu na-agbago ugwu na-agbagogide o wee luo n'enu ugwu Ee, okpomọkụ si na nsekwu afụ wee kalịa o wee fụ na okpomọkụ a ga-enye ya nsogbu na ọ ga-agba ya ọkụ o wee gbutuo ofu osisi wee debie n'anị wee welu afọ ya wee dina n'enu ya wee na-akpụzi ya na osisi a wee kpụrụzie akpụrụ wee banye na nsekwu maka na ọ nọ n'anị ọkụ a na-amani enu emetụtarọ ya ọ fụzie unyi unyi na-ele ọkụ o wee tọọ ya ka o jezie iwelie ọ marọ na jayant afụ nọ n'akụkụ wee na-ene ya oge ọ bịazi ka o welie jayant wee welu mma wee chụọ ya ọgba mana osisi afụ ọ nọ n'enu ya ekwerọ ya wee gbaa ọsọ ọfụma jayant a wee welu mma wee belie ọdụ o wee rapụzie osisi wee makwasị n'anị a- a- anị anị dị ọkụ anị a na-ele nnukwu ọkụ wee gbasịa ya ọkụ n'afọ wee gbalụ wee gbadata ugwu gbaluo n'anị ọ bụkwa ndakpọ olileanya ọzọkwa ife a wute ndị obodo fa wee sị nekwanụ ndị obodo fa naabọ sikalịsịlị ike ọzọdimgba na ajụanị ejego nwaa oke fa o kwerọ fa ee eze wee sị ọ bụ na o nwere onye ọzọ nwee ike ije ugwu anụwa jee wetalụ anyị ọkụ na nsekwu jayant oge a ka apịa ị ma apịa nwere nnukwu ọnụ ọnụ ya buru ibu apịa wee sị na ya ga-eje ọ bụ onwe ya na onwe ya ka ọ na-agwa ya. ọ sị na uche ka e ji enye ife dị ọkụ o wee sị eze na ya ga-eje na ya ma na nku ya gbasara rinne na ya nwee ike ifewu a na-arụ ya na anyị anyị pịchọpọpọpọ na ya nwee ike ifelu wee banye ebe a na ya ga-eje wetalụ fa okpoko unyi ọkụ na nsekwu jayant mana ife ga-emekwa bụ na ugo ga-esokwa ya wee jee maka na ya enwerọ ike ifelie ifegide wee luo na elu ugwu ya enwerọ ike ya ọ ya ugo ugo sị na ya ga-eso ya wee jee fa naabọ wee chịpụ apịa gụba egwu ya ya jee n'elu ugwu jee gụta ọkụ eze si ka e jee gụta fa wee febe febe febe ka fa felulu ọkala ugwu ike adịrọzi apịa ife n'elu o wee gbakwasị n'azụ ugo ugo wee bulie wee fegide wee feluo n'elu ugwu ebe nsekwu dị o wee fetuo na arụ ugo wee febanye n'ime nsekwu afụ maka na arụ ya dị pịchọlọlọ na nku ya erirọkwa nne wee na-efe na-efe na-efe jayant ahụ wee welu mma wee na-achụgharị ya ọ na-efe n'ime nsekwu na-efe n'ime nsekwu mekata hmm, ọ mabulu ofu okpoko ọkụ mabulu ya n'ọnụ ya fepụ oge jayant a ji mma na-achọ ịchụpụ ya ọ mabanye n'elu azụ ugo fa wee felu wee fedata oge fa lulu na mbala ezi eze o wee bupụtazie ọ tụpụzielụ ofu unyi unyi okpoko ọkụ afụ n'anị wee gụbazikwa egwu ya wee na-asị eze na ndị obodo fa bịa fụlụ ọkụ ya gụtalụ n'elu ugwu

mana ọkụ agbakwalị ọnụ ya gbasịa ya ọnụ ya wee na-achazi na-acha mmee mmee uhie uhie ee ọbụnadụ ajụ a na-ejekwa ọkụ a lelie nnọọ afọ ya afọ ya wee na-achazi ọcha mana eze wee mee ife afụ o kwu na ya ga-eme obi dị ya nnọọ ụtọ etu o si wee wetali okpoko unyi o wee debekwa nkwa o kwere ya wee nye ya ukwu nkwụ narị apịa wee si ugo ebe ọ bụ na ọ ya nyere ya aka fa naabọ jere ka fa kee ya ụzọ naabọ ya nwa wee welu iri ise ukwu nkwụ nyekwa ugo iri ise ukwu nkwụ fa naabọ wee gbawapụ fa wee na-elezi na-ele ife si na nkwụ fa wee na-apụta fa elee mkpụrụ nkwụ fa elee mmanụ fa elee mmanya wee bụrụ ndị nwere ego ya ilukwa wee luo tata ị fụ nnụnụ apịa ị ga-afụ na ọnụ ya dị ufie ufie ebe anụnwa o buru ọkụ gbalị ya n'ọnụ ọ dị ufie ufie ị fụkwa na ajụ ana ị fụ na afọ ya na-acha ọcha kemgbe ọkụ agbalị ya n'elu ugwu chakpii woo ife mmụta dị n'akụkọ anụnwa dị ịbụọ ofu bụ na isi naabọ ka ofu isi mma maka na ọ bụrụ na apịa sị ka ya welu sọsọ onwe ya ka sọ ife ya cheta ka ya welu jee n'onwe ya na nsekwu ee eh, giant a ọ ka ada maka omefe n'udu wee luo n'elu mana o welu fa dị ịbụọ wee jee ọ ya mere na fa ji wee nwee mmeli ife ọzọkwa ife mmụta ọzọ dị na ya bụ na i kwe mmadụ nkwa ị ga-emenata ya bụ ife ma ọ bụrụ na onye emezuolu gị ife i kweta ya na nkwa i melie ya ụfọdụ ndị na-abụ oge fanwụ nọ n'obi aṅụrị fa ekwe ndị mmadụ nkwa m ga-enye gị ife dị etu a m ga-enye gị dịka m ga-enye gị ukwu nkwụ narị mgbe o nwetazielu ya bụ ife ọ chọrọ ya bụ e, e, coal that is um, okpoko unyi afụ mgbe o nwetaziri ọkụ o lizie nni ya afọ ju ya ọ sịzi ya "Ah, kee ka ya ga-esi wee nye ya ukwu osisi narị ka ya nye ịtọ maọbụ ịnọ maọbụ iri ya bụ ọ dị mma i kwe mmadụ nkwa ka i mee ya bụ ife i kwe na nkwa chakpii woo!